onye eze oke na ebe bịa tụcha na were mgbaji olu gị ihe banye otu isi ọ dị ka ọ dị ka ọ na-eji ele Ọ gịnị ya bụ problem?

nsị mgbe m abịa m bịa jụ na gị because ma ndị Igbo soso gị eze wee eze at least anọtụrụ m nso karakwara ndị ọzọ so ihe ndị na-emekwa n'okpuru ọchịchị gị a sị ọ ya mere m ji sị ka m bịa jụtụgodi gị onye eze elee ka ewekwanụ onye na-arụ ala Owerri ebe na na-awụrụ ndị army ndị army ekweghị ndị mmadụ zuru ike

biko kwụsa kwụsa obi mmiri em ụmụaka ndị a kwa na ịkpọga unknown gunmen ọ pụtara na ịmaghị ndị ha wụ then em ọkwa na ị mara ha ọgwụgwụrụzi che kpọtụ ha oku jụọ ha sị ụmụnne ọ gịnị wụ iwe enwere ihe rote emeburu so far ebe ahụ na-ebele dụrụ m ebe ahụ na-ebele dụrụ m nwata gbere igbe ga tụọ m mbọ m gbere igbe tụkwara ya

akụkọ m atọrọ leta onye ọbụla ga-eche ebe ochi ibe nwa gị na ntị ka gị zaga unknown gunmen agị zaga gị enweghị ike bira m urumerere m isi ya gara ya emebisa ihe gọọmenti nwe abụọ na ihe gọọmenti nwe chesa ha na afọ

onye eze biko ewepụla iwe ghara onye eze ghara biko ebe onwunye tara gbọchi na ihe a wụọ ọ dị ka ga ịgba asịkwa asị sị ọkụkọ rijuo afọ ya sị chi ya pụta ka ha gbaa mgba ewela iwe echiche ọnụ onye eze ghara na ewela iwe biko egbukwala m n'egwu ema ihe a wụ na amụ ogbenye ka m nọ na so enwe asị sị ọkụkọ rijuo afọ ya sị chi ya pụta ka ha gbaa mgba amụ agadi nwaanyị rijukwa afọ ya sapụrụ ha nwee nka mgbe ọ hụ n'ori ha ya tipụ ọnwụ bịa were ya ọnwụ bịa were bụ onye eze ọ dịkwara ka irijuola afọ ile m anya ị ga-ama na m wụ onye agha tupu ji abịa erijuola m afọ agba m ume

okwu gị n'otu ụzọ okwu eziokwu ma ilechikwa ya anya but ya na wel na ike wụ kemgbe ịsha unlike you na-agara main road main road kemgbe ịsha na-agara ezoro ụzọ kemgbe ịsha ahụgazi m onye eze na-abịazi nwa onye eze na backyard ndị ọnwa onye eze n'okporo ụzọ onye za- onye eze gawara main road na-aga biko ihe eligide wụ isi okwu onye eze onweghị onye m hụrụ na ịnọkọta gị nsị gị hụ ga dị ka ahụ ndị nwaanyị ndị nwaanyị na-ege gị

batalions ka na-abịa very soon ebe niile ga-awụ ndị army ndị army ma na chọọchị ndị army eju ya skuul ndị army eju ya enwekweghị ndị niile sanwụ enweghị ka ege gọbla m metere awụ ọrụ onye nwe ahụ. Ehe, onye eze biko ewela iwe o nwere m chetara na biko em, ka m kọtakwara gị ya ịma mụ na gị adịka achọghị m asị biko onye eze gara iwu ịma asị m aghara mara m na anya na onye ọgwara ịma ọgaji nkịta ya tagbu onye nwe ya nọ gara m na anya na megide n'ụzọ ụzọ biko eh, eze eh, onye eze asị na ime ibeme anya ebeme amakwa m jiri a na-eji abịa akọtachukwu gị ihe ndị mgbe ụfọdụ ọ ka iwe ike jikwesịta na-ere dị kafe ghọtara a sị na e nwere igwe amara ha kemgbe eshia asị na ụbọchị anyị taa abalị iri iri iri itoolu nke ọnwa a rute abalị iri atọ asị onye apụtakwala echi na ụbọchị ahụ ụbọchị a na-echeta ndị nwụrụ n'ihu agha dịka m chere n'o so asị m akọtakwara gị onye eze mbọsị ahụ kwana echi ahụ ele ihe ị ga-eme biko ewela iwe because ya nkwekwe ihe awụ ya ọrụ ma ichebacha anya ndị anya na-enwekwa ihe ma ị ga-emekwu echi gị jikwa nwayọ so m duru n'ụlọ maka maka mụnwa na onwe nwe m ha na m achọ akwụkwọ nri dadị ga-ahụ m outside onye kwuru na azapụta Em, onye kwuru em, biko ama m na ị na-agụ n'akwụkwọ ị na-egekwa n'igwe okporo echi abụghị ụmụ mkpụsụ abụghị ụmụ mkpụsụ ị na-ekwu nke m kwuru ka ị na-egere ka ọ dị ukwu enweghị enyi otu

onye eze ewekwala iwe asị ọgwụ dosa m nọ n'ụlọ gị ọ nọ nsọrọmanya nsọrọmanya otu iche agwa wekwu ihe ihe nye gị nsogbu nsọrọmanya otu iche agwa ife ọta mbesi onye ezi irigbo onwe gị na achị onye eze awụtaghịlị m biko ewele iwe awụtaghịlịla m

ị wụ in fact onye eze ị wụ okoko mechụọ na paul ya n'ebe hapụ ka ede n'ebe biko ọ ị wụ okoko onye eze gọsa gwa m injin agbaghị ihe mgbe o sesi ugbo onye nwe gị ga-agba ọsọ onye nwụ- onye gbaka dị iche ala gị nwa gị nwa onye eze gị nwa ama m onye ị wụ ya si ete ekechi maka ya dị ka ga-agwa ịba ịba n'ihi onye eze

mba ọ bụ gị lekwe ọkpara gị wuru oke obu oto lewuru onye ara e, e, eze ndị agana ụmụaka agbago ihe